So seo ceist a trí, a trí a chríochnú anso. So rinne, lean mé ar aghaidh le, leis an chéad difríocht a dhéanamh amach, ok, agus ansin rinneamar an dara difríocht leo, so we had dó dhéag agus ocht déag, agus ansin d'fhéach mé, ok, rinne mé triail as just an tríú difríocht a dhéanamh amach. Lean mé ar aghaidh leis sin, ok, dúirt mé, ok, bhuel abair gurb é sin an tríú difríocht agus abair go fanann sé mar an gcéanna an chéad uimhir eile.

fós, leanaimid ar aghaidh, tógfaimid nóiméad, so, téigh ar ais go dtí an tríú difríocht, so, sé, sé, abair gur chuireamar sé eile leis an tríú difríocht, abair go dúramar go raibh an tríú difríocht ina tairiseach, so ansin bheadh an dara difríocht ag dul suas go dtí tríocha, cos bhí sé fiche a ceathair, móide sé, anois tá sé tríocha, ansin bheadh an chéad difríocht, ag dul suas tríocha go dtí nócha a haon. So má chuireamar le haon chéad fiche cúig, má chuireamar nócha a haon le sin, gheobhaimid dhá chéad is a sé déag. So ansin b'fhéidir gur aithníonn tú dhá chéad is a sé déag, b'fhéidir go bhfuil tú anois tar éis smaoineamh, aha, actually, feicim an pátrún seo, b'fhéidir go bhfuil tú tar éis smaoineamh agus a rá, ok, seo haon ciúbaithe

Cibé slí, tá an dá téarma seo i gceart, déanann sé ciall. Ok, so sin ceist a trí, agus seo anois ceist a ceathair. Deireann sé scrúdaigh na pátrúin uimhreacha seo, ok, so examine these number patterns. Scríobh síos an chéad líne eile i ngach pátrún gan áireamhán a úsáid. Ok, anois úsáid áireamhán chun a sheiceáil an bhfuil tú i gceart. Ok, so bainfimid triail as. Is féidir linn é seo a fháil mícheart. Ok, níl aon fhadhb le é a fháil mícheart sa chéad uair. So anseo, sé fá naoi is caoga ceathair, seasca sé fá naoi, sin cúig naoi ceathair, cúig chéad nócha ceathair. Sé sé sé fá naoi, sin cúig naoi naoi ceathair. Bhuel, bainfimid triail as. Sé sé sé sé fá naoi. An bhfuil sé cothrom le cúig naoi naoi naoi ceathair? Nó an bhfuil sé cothrom le rud éigin eile? Ok. Cuirfimid é sin síos. Naoi fá haon sin naoi, naoi fá dó dhéag sin haon náid ocht, naoi fá haon dó trí sin haon haon náid seacht. Hmm. naoi fá haon dó trí ceathair, sin haon haon haon náid sé. Hmm. ok, so seans go mbeidh naoi fá haon dó trí ceathair cúig, arís is féidir linn é seo a fháil mícheart, ok, agus ansin féach ar an áireamhán agus teacht ar ais agus féachaint, ok, bhuel, cad a bheadh i gceart? So tá mé ag smaoineamh ar an nóiméad, níl mé tar éis é sin a fhéachaint suas ar an áireamhán but tá mé ag smaoineamh, ok, an chéad cheann, tá mé chun dearúd a dhéanamh air sin, but an dara cheann, ahm, bhí an haon anseo, ansin bhí náid agus bhí ocht, ansin bhí dhá haon's agus ansin bhí ocht, bhí náid agus bhí sé sin lúide haon, so ansin bhí haon, haon, haon ann, náid arís agus lúide haon eile, so is féidir liom scríobh haon, haon, haon, haon, náid agus cúig b'fhéidir? Mar bheadh sé sin lúide haon. Má smaoiníonn tú faoi sin, ok. And then that makes me, ok, bhuel cén fáth go bhfuil sé tosnaithe ag an naoi? Bhuel, cad faoi, ehm, suimíonn gach figiúr suas chuig naoi anseo, suimíonn sé seo suas chuig naoi, suimíonn sé sin suas chuig naoi, suimíonn sé seo suas chuig naoi chomh maith. So, ehm, so feicimid, feicimid. So 9 fá 1 2 3 4 5 agus sea, sin é. 1-1-1-1-0-5 Agus tá sé sin i gceart chomh maith. Ok, so bainigí triail as an ceann deireanach ansin.